gbuo ka a ghọtara na ihe ị na-asị na elere nwanne gị gbaa ya ọgwụ o nwe ọgwụ a gbara nwanne gị taa ihe ahụ ihe nọ na bụrụ unu ọ dị ka mpa gị na-ala ahịa ala ọmpa mpa gị nwekwere ka ọ na-ala ahịa ala unu topụta otoro ọbịa ala ahụ bido ọwa ala nke gị na-eme gị ugbu a akala mebiri emebi ọchịcha ihe na-alị alị ọkụkọ nọdụ ị na-akpa agwa ka nwa afọ nwa afọ ọbụla na ụha na ihe gbasara ego na-adịzi anya chaa ị na-akpa agwa ka ụmụ aba

kemgbe m ji sowe gị eh? onweghị ihe bara uru m ga-amụta gị n'aka eh?

ka ihe m ga-akpọrọ ya na si gbasa gị eh, biko eh. ịsacha ya mmiri eh, sapụcha aja niile anya hmm? ghee ya eghe ghee ya eleghị ichekwara ihe mmadụ na-eri eri n'ihe were ga were ajọ ihe nji eme esi gị mee nke asị gị na ha bụzi ihe nji eme ihe ahụ ihe nkechi nyere ga-eji mmanụ anyị ji esi nri n'ụlọ a na nkụ a ga-eji eme ihe bara uru were ghee ihe e ji chụọ aja ihe mebiri emebi chere ka m gwa gị oge erule mgbe ị ga-eji lawa ime be unu

eh? a na-eku ụmụntakịrị ka ekwughị eh, ebe ebe a na-ewe ala ndị mmadụ n'ike onye kwuo onye kwuo ewuri eti na nga ọ bụ obodo mepere emepe ka a na-eme ya ka m gwa gị ihe a na-eme ya awụghị ikutu ụlọ wụghị eme ya a na-eme wepụ nke ochie agba ochie agaala webatana ihe ọhụụ ọ ya na-eme mana unu ka nọ n'isi unu nọ n'isi so enwekwara eze gị na-ewetara m ọnụ taa ka taa olee igbo hapụ obodo unu gwakwado obodo anyị ebe obodo unu dị mma ọwụ a na-akpọ a na-asị ya sụ tụm ka mma karịa statement onye kpọbatara na-eme taa ka taa wee yeli onye onye wadaka ọ ka mma na egburu anyị anya dị ndụ karịa na egburu anyị anya anwụ enwere ndị ọ ka mma na egburu anyị anya dị ndụ karịa na egburu anyị anyị anwụ maka obodo na egburu na ụlọ anwụ mana egbu anyị anyị ka dị ndụ taa ka taa wee jide na-eweta na amụrụ anya moto a nọgụgo ofu izu ụka kemgbe m butere moto ebe a ị ka na-arụkwa gị rụla ebe a gaa rụla ebe a anụ eri ka eke gị na-arụ dị ihe oga ịma moto ga moto e ji ebu ozu ọ na-enye nsogbu ọrụ since a na-arụ moto a moto a na-enyegharị nsogbu ha ga-eme na ị ga-achọ ụzọ jee gote one snap of kaikai

otu m detụrụ akara ọnụ akara na-alọ ka ka ọkwụrụ akara ya akara ya dị mma anakwa m buru akara na-agafe na-akpọkwa akara dị ọkụ akara dị ọkụ onye chọrọ ya sị ya chọrọ ya m ewere akara bịa resi ya ya atatụ akara mechi anakwa ha ajụ ya anaghị azụ na na akara ya lụlụ na anụ mgbe m bu akara na-aga mgbe mgbe m kpọrọ sị akara dị mma onye chọrọ ya ihe m na-eti wụ akara dị ọkụ onye chọrọ ya ya sị ya chọrọ m enye akara ya egwe ya emechi ọnụ sị na ya na-akwụ ụgwọ enye ego ya emego m ọ ga mgbe o o bu akara na-eje ọ na-eti akara dị mma ka akara dị ọkụ ọ nọ na-eti ya akara ọkụ akara dị ọkụ akara dị ọkụ mgbe akwama gị na ebe a mgbe kpọọ n'anya nụ ka m gara akara ozu m detụrụ akara ọnụ nwanne m akara na-alọ ka ọkwụrụ

nye ego akpọrọ m akara dị ọkụ m kpọrọ gị akara dị mma ime ime gị ihe isi ka ka ka ambulance gị gwa na-aga kedụ ka ajụjụ dị ihe nke a ke gị na-ajụjụ ndị gị ndị di na awụ m onye nche di gị ya wụ na ihe niile anyị mere nwoke ahụ ma ndị ka o mere gị ichefubeghị ya ị ka nwere obi ajụga m di gị ma m fụrụ di gị Chioma ajụzila m ụdị ajụjụ ahụ. anụ ee ị kwesịrị ịma na ihe niile a anyị mere bụ nnọọ ka ịhụnanya anyị jikwuo sikwuo ike Ee, ekwe ndị ịhụnanya bịa nsoro m gị na onye onwe ebe m ga-aga ahụ Ei, Nke a dị m. Chioma biko Chioma ozugbo mana ị ga-agwa m ya wụrụ ọgụ ka anyị na-aga ebe ahụ elu gaa gwụkwa m ọ kakwa mma agụrụ efe ọma achọghị m imechi ya eribe m nri achọkwara m imechi efe ka m nọrọ nga ee ọ gwụkwa mmụọ adị m anụzinụ ee adị m anụ ka ịhụnanya chizie o biko Ai, ozu Chọmi. ị ga-eme m sa na ma Chọmi! bịazie Amadi a ekwe ji ata ọ dịkwa ka amenaga ọ ga-egwu egwu ya ka ha bụgodị ndị a ebe ị nwere ji ejikwana eme ego ka anyị gwugodo egwu o tinye aka anyị ime chaa chaa o chaa chaa ee ka bịa na gị gwuo egwu a hmm? manya menụ m hmm? ejebu m iji obere ganji jee tụọ draft hmm? ọ ji ahụ eme ka anyị na-esi eme ya i merie m na-enye ha ego m merikwa na ahụ enye m ego mana elere m anya nweghị ego i ji mana i ji ji ka anyị tụkwala ya wụọ 100 naira and ihe ere otu ji wụ 100 so ihe a ga-eme na ahụ m merie gị na-ewere otu ji gị merikwana gị were 100 naira game na game ozilo Hey, yeah, yeah. Mm-mm, child. onye ga-atụrụ gị ya n'aka onye ga-atụrụ nara awụ m ezigbo mmadụ ana m eje ụka ana m aghọri mmadụ eh? ntụ ọma tụwara gị ka ọ na-aga aga ị ma eh, ị ma egwu a na-agụ ntụ ọma tụwara gị ntụ ọma tụwara gị osile ngwa ka m tụsuo ngwa suku m atụra gị kupe m enyekwe gị ihe sahiri gị enye m oshodi m enye gị kamata gị enye nkukapa mgbe i mebe m ewere ya bịawa mgbe ga-erie obi na-adị gị mgbe bịara m enye gị nga M atụla ya ya. Eh, ya ebele ike gị oye bịawa bịawa ma gị eze were wee eze m. Ee, m atụ eze apịa gị kpama. M atụ were gị. Ee, eze gbuo kpama. Chee! Ee, ị nakwa anwa ị na-anwa. Mana ọ fọtụrụ ọ fọtụrụ ngwa bịawa ka nye m. Ee, eze ka e mere gị pịa pịa. Ọ fọrọ gị anọ. Mhm, ngwa, tụọ nga. Ee, gwagwụla anụ na enu ị ga-arịtụ ebe a. ngwa were ya sawa sawa sawa sawa na ọ gwụla anyị meriela gị eme merire meri ka ị bụ meri ka ị bụ tai ọ bụ si nna ka nna ha anyị meriela gị na taa elego m chọrọ izu m oshi ị chọburu izu m oshi a ga-agbajekwa agbade ọhụrụ a ga-ewe n'otu uji eh? n'ime ha atọ otu mbụ ọtọ eh, ka m were ebe nke nọ n'etiti onye na-eri ebe kedu na ọnụ ụmụ miserable meat unu ga-esi n'ụlọ ọgwụ adịghịzi n'ụlọ

Mm, mama abịakwana m ịjụ ma ọ dede di m anọ n'ime etekwana m fụdere ya dede di gị mm. dede di m dede di m dede di gị dede di gị agbafuola eh? ọ gbara ọsọ and anyị na-achọ ka ọ bụrụ na ị ga-eje chọtara ya ọ dị mma ah, kezi mgbe nke a mere m ọ kwesịrị na ansa ka na hmm. mama hmm? okay ngwa ị ma ihe ị ga-eme hmm. ime ije ebe ọ nọ ka ọ gaghị aka mma ị chọtara m ya ya lụwazi ya eh? akpụ mmiri n'ọnụ ị na-ekwu eziokwu mma okwu eziokwu akpụ ọnụ m nụ nke a bụrụ okwu nsogbu adịrọ aga agụ ị ga-achọta ya taa mba a ga-abanye n'ọrụ a ga-abanye ọrụ nwatakịrị jiri ọkpọ wee mụwụcha arụmụ chioma ngwa o bịa bịa bịa soro m ka anyị chọọ di o gị na onye mm, ị ga-eritekwa uru ya ị ga-esokwa eri uru ya ngwa ka anyị dekwe ya ndị di ya wụrụ na ihe niile ahụ i mere nwoke ahụ ma nke o mere gị o ma nke i mere ya ị ka vu n'obi ị ga ịchọ ya eme gị

abịala m ọzọ ị ma ka anyị si emere na anya anyị si emere kwa ego ka m ya enwere ya i merie m enye gị ya m merikwanụ gị mana ka anyị si eme ngwa were ha emeriere gị onye meriri emeri ka ịbụ eh? onye meriri emeri ka ịbụ onye meriri emeri ka ịbụ amadị ọya ya onye meriri emeri ego m anwe eh? ngwado ji aya nụla nwe ugbu a abatago m n'ime ọhịa ka m chọọ di m ọ bụrụ mmadụ ji di m a ọ bụrụ mmadụ ji di m a m ga-eji mma gbubie ya isi ọ bụrụ anụ ọhịa ha ee m na-eji ụta a yie ya egwu m na-eji ụta a m na-eyi ya egwu ọ wee bụrụzie ndị mmụọ ha ha mara ife m ga-emenwu maka iyi awa ọgwụ ha aga m egbu ha gbuchie ha anya

mege mege o gwakwene m ife m ma-eme mege mege kedu ụzọ m ga-esi ọ bụ mụ jiri mma ka ọ bụ mụ jide egbe ọ bụ mụ were ụta ka ọ bụ mụ jide alo kedu ife ka ezigbo nke ijikọ ego hapụ okwu na ama m ụma wee jikere o biko ụnụ afụ dede di m ọma mba o ọ na-efukwanụ efu apụwazie ụnụ afụ ya nsogbu adịrọ eche m ụnụ afụ ya ka emesịa mege nke a i jikechara ụdị a ị dịzi ka mmanwụ yee nne m hapụ okwu hapụ okwu biko ụnụ afụ di m di gị kwa ele onye bụ di gị nke a na-alụ gị na-ama ihe gbasara ya ah, ah, ah, o nwere onye nọ n'obodo a na-ama dede imo biko ka m jụkele gị ọ dede imo lụgazi gị ugbu a nne hapụ okwu ụnụ afụ ya nsogbu adịrọ ka ọ dị Bye-bye.

Hmm? ama m ihe m kwọ agwagha gị ihe a n'ihi na i zuo oshi ebe e jide gị a ga-agbakwa gị ọkụ eh. a ga-atụgbukwe gị n'okwute jighachi ebe anyị ọ gwara gị sị gị obodo anyị wụ obodo jupụtara na mmanụ aṅụ na ihe a na-eri eri so na-akọ anyị akọ eh? obodo anyị enweghị ihe na-akọ akọ eh, nkechi Nke Dede ọ gịnị kwanụ? Mgbe ọbụla ị na-akpọ nkechi nkechi nkechi kee ihe m ga-emere gị. Akpa ha gị bụ kee kee kee kee kee. Were ji a ka ị ga-esi onye kee ya.

ahụrụ m n'anya gara aga obi taa ị kpala agwa ezigbo mmadụ n'ụbọchị taa ọ bụ ihe na-eche ka ihe m na-eri hmm? ihe na ezigbo agụụ na-eji m ezigbo agụụ na-agụ m ebe anyị hmm, hmm, ọ bụ ihe ị ga-eri ihe anyị ga-eri ọ ka o ji kwuo n'akwụkwọ nsọ sị bịanụ unu ndị agụrụ na-agụ

But asị m akara. What I'm saying, akara ekwentị your numbers. Oh, oh, okay. Uh, uh, hey, uh, hey, ọ bụrụ na ị ga-emenwu ya, it's fine by me. Eh, ọ bụrụ ego na ego abụrọ problem. Eh? Eh, aga m enye gị ya. Nsogbu adịghị, ị na-eguzikwa

Okay, achọrọ m ka m gaa eh, nkwọ market ka m gota something. Eh, ah, nne m ah, ebu moto aga eh, ah. don't worry onye nwekwana onye maazị nneka nneka nwa anti agnes ndị bi na mm, kee ihe a na-akpọ ya ndịda ụzọ mmiri ahụ o oh, oh, oh, anti agnes nneka

kee ihe mere ị batazi n'oge ka i si kwuo nne m ọkwanụ m mere akwa agara m ka m hụ mama m ọ sị m gaa kele enyi ya nwaanyị m garuzi na si n'ụzọ ọgwụ n'ezi gbaa ya riri ka m tara ọfụma ekete agaruru m hụzi nwa ya shi canada bata mm-hmm. Okwu ụbakwa na Joromi, ahapụzi ọzọ a na-akọkọ bụ ọzọ, mụ na ya ayịwala o. Eziokwu m. Nya, ihe ị chọrọ ịkọ kịta, i nwetego oyi nwoke ọzọ. Nya. Ka emezi ike dị. Onye wicked? a na-akọ ọdọ na-akọ ọdọ a na-akọ akụkọ di na nwunye ndị obodo oyibo m ga-alụ ị na-akọ akụkọ ruru ụmụaka ụmụ akwụkwọ kee ihe mụ na ha na-emezi keekwanụ otu i mere ama m na abalị ala m hapụrụ gị ugbu a ama m na ị tụrụ ala mmiri ya Papa, papa nne, biko na ụgbọala nwanne gị pụọ. Ebe ọ bụ na i gotego foonu ọfụ, ị ga-agbalụzi ya ka e je kpọlata ya ka ọ lata. Biko, ị sị chọọ ka m sekpuru ala. mba mba mba mba Eji m afa Chukwu eze Chukwu Abiama na-ayọ gị biko. Eh, mba nne ma o zugo o zugo Eh, anụgo m ihe i kwuru Eh, daalụ. Anụgo m, eh. Eh, A ga-akpọtazi ya eh. but mama eh. nyekwe ya ezigbo advice o nye ya advice oh. because ọ mekwe ya ọzọ ọ zuzukwa ọzọ ihe m ga-eme well ihe m ga-eme dịgodi m n'obi ndidi ndidi amaka ọsọ gba ọsọ ka ị bịa ka i je kpọlata nwanne gị Ee, ihe mkpọkpọ unu bụ ah, a sị na ọkọ kọbọ mmadụ ya gakwuje mmadụ ibe ọ kọbọkwanụ ụmụ anụmanụ ha jekwuje osisi n'aka mmadụ a na-ewere ya a na-asị nwanne dị na mba n'aka mmụta na wee so nwa bịara ije nwe ụla kemgbe i si bịa ebe a anụbeghị m nga ị tụ ilulu mbụ nke ị na-atụ ilulu na-ekwu otu a ọ dị ka ị na-achọ ịla ee nwanne m nwaanyị abịa gwa m na obodo ederego jụụ ihe niile dị ọkụ ajụgo oyi na mmanya si mmụtaba so na nwanne m nwoke asịgo udo chịa ee mana dịkwa mma ekwechabekwe m mana a sị ka m nyogodu enyo e nwekwe ka o si mekwa m gbatakwa mana m je ije dị mma ya wụrụzi ya deede imo nsogbu adịghị anya ebe ọ bụ na udo adịgo na be unu ị nakwa echefukwana mụwa a sị na ọkụkọ sị agaghị echefu onye pụrụ ọdụ n'udu mmiri kee ka m ga-esi echefukwana gị ee wụhụ na

adịkwa m sure na ị gbanwego mụnwa dịkwa amakwa m na gị nwa amụtala ka e si asụ Igbo maka ọ wụ ọ wụ adị m sure na gị nwa amụtakwala ka e si asụ Igbo maka ọ wụ Igbo gị a ị na-ama ka e si asụ tinyecha mmadụ na nsogbu niile Gana, gana, gana.

Onye m fụrụ ebe maka ya na ma nwụọ ya na. Um, Nedu, uh, dịka m si na-ekwu, a sị na onye nwere ara dị anụ afọ ile anya otu ndụ na afọ ọla ma nọzikwa ịmụ nga ihe m mere wụ ọnwụ ka m jụrụ agara m ụlọ ọgwụ onye doctor sị ma emeghị taa na echi before ma emeghị taa na echi tupu izu ụka na-abịa abịa na m ga-anwụ m chekwana ya sị enwere m nwanne ọ ya ka m ji si bịa bịakwute gị ka ị chọọra m ego m ga-eji zụrụ ọgwụ

Nedu. Eh, ọwụkwana ihe eh, one naira ma ọkwana kobo ka m na-anara a sị na ọwụ one naira ma ọ kobo agara m ịbịa bịa bịakwutebe gị sị gị nye m maka ote ga anyị nwebara ndị ahụ ihe m sị m bịa bịakwute sị gị chọọrọ m eh, ego akwụkwọ ego gbagotara aka ego nwere na-anya ahụ ọ ya me m jiri bịa ọkwa lekwanụ anya ọkwa na mụnwakwanụ otu nwanne m nwoke ị nwere obi anyị adịghị anyị bụ otu isi nnọọ jecha nnọọ jecha nnọọ si obodo oyibo lọta gaa hụ ụlọ na ụlọ ebe niile amacha mma otu ọkwa na mmadụ mere ka o ji dị dị otu ahụ enwekwara onye ọzọ ọwụ na ọ wụ mmụọ Eh? ị ga-awụzi eh, eh, eh, eme n'ozu ị ma ihe mere m. otu onye dọkịta sị na before izu ụka na-abịa abịa ma enweghị ihe e mere a m ga-anwụ Biko, si nnọọ n'ego ohere i wepụtara ị ga-eji akwa m ma m nwụọ, si n'ime ya wepụta ego ego igbe ego igbe nye m ya m jije rie. Were m nwụọ hụ na e were ute fudo m ya n'ala maka ama m na m nwụọ taa na echi ị ga-eji kpọọ mmanya gbuo ewu gbuo nnama gbuo ọkụkọ kpọọ nri eri ihe ọbụla na-eri nyegodu m ego igbe na na ego igbe ị ga-eji eli m ka m ji rie nri. maka enweghị ime ọkwụ mụ ka nna m ihe ma e nwere egwu a na-agụ a sị nwanne nyere m aka nyere m aka ọ bụghị n'oge m nwụrụ gị etibe ebebe nyere m aka mgbe m dị ndụ ọ bụghị oge m nwụrụ bụ gị ebebe akwa na nwanne gị gị hụrụ n'anya ọ nwụọla mana agụrụ agụgburu ya biko biko ka nna ya ọ chọdụ m chaa chaa I kwuchago hmm. chee m gwa gị something na hmm. ekpebigo m na o nwerọ one naira m na-enye gị I'm not giving you any money again man hmm. nsogbu adịghị maka gị onye ụkwa na-adaka onye nwe adaka Ndị kpebiri nsogbu adịghị. Ama m ihe m ga-eme. Onye nwe adaka. Onye nwe adaka. Naranga. Um, Amadi oke enyi m. Ezigbo onye nkara aka. Ee, Ị ma a sị ụka akpara akpa isi ka e ji ekwe ya. Ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mgbede. ebe a ka anyị na-esi arụrụ na na nke taa dị iche ebe o ji dị iche bụ akpọtazi m mmadụ ụkwụ ego m merie gị nye ụlọ m mụrụ ebe a na-ewere ya ọ na gị merikwere mụrụ maka ama na ị ga-emeri ibu m na Hey. o sie n'aka na enweghị onye gị na-atụtara gị mana anyị ga-akpụ dị na-eme ka anyị na-esi ebere ee mana nke taa anyị kwesịrị ịpụ iche kwesịrị ịpụ iche maka mmadụ dị ngwa

hapụ dede o ji anya ukwu wee wụchapụ ofu bottle hmm. nee ka e si awụ mmanya eh? a na-atara ya obere obere small small hmm. Hmm. ọ dị mma ọ dị mma for the heart chere chere chere chere ka anyị ndị ọcha na-akpọ ya ka anyị cheers ya cheers ngwa cheers ọ na-enu inu ọ dị mma ọ dị very very medicinal ị ma ihe m ji kpọọ gị biko zie ka gị na nwanne gị nwoke na-adị nna m

ị chọtago onye ọ bụ ngwa gị chọta ya hei kee ihe i ji emezi obi amapụ m etu a mama mama mama ọ bụ gị chọtara onye onye abatabugo pụọ ọ na afọ a niile nta mama nye eriro nri ahụ mama mama meenụ m ebere nna nwaanyị ọfịa niile mama biko chineke maka na obi amapụ m ị ga-alụ gị ife mama biko nawagodu mama mezuzie n'ọnụ okwu gị biko m mezuo okwu ọnụ na-ekesi ya mapụ anyị ọ dị egwu m mezuo okwu ọnụ kedu otu ọ bụ m sị gị na onye ahụ abatabugo pụọ ọ bụ gị chọtara ya mama ị chọzi ka m gbara aka ngwa nawagodu biko eh, nne ma ihe mere ni lawazie eh, m ga-akpọtara ya to you eh. m ga-akpọtara ya to you lawazie ị na-ekwuzi ya nna lawa Dedeja, na ka isi mapụ ya obi, ka ihe dị after you. Anyị kọrọ gị ya ị hụrụ nwanne m ịma mkpụrụ. Kọwagodu ka anyị malụ. Mama enter river, enter Niger, mama ịma. Tupu chi ejie nwanne m,

Hallelujah. Ugbu a abụghị mgbe eji akwa akwa. Ugbu a abụghị mgbe eji ebe akwa. Maọbụ iri uju. Kama ugbu a bụ mgbe eji anabata nwa Chineke. Dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ Obadaya isi mbụ amaokwu nke iri na asaa ọ sị na ugwu nke Zayọn na a ga-enwe nnwere onwe na ụmụ nke Jekọb ga-enwetakwa ihe nketa ha anyị ga-eji kpe ekpere ike anyị ga-eji kpe ekpere wee buso agha ekwensu a ka ịmachi napụ ahịa ọnwa anyị anyị ebe n'aha Jizọs anyị niile ebe n'aha Jizọs

anyị ewere aha dị ike anyị iwelite okwu olu m si ike okwu si niile Ike kwesịrị ire. eji nwa anyị

n'aha jizọs kraịst a na-emegide ka ha ra bụ ike ọchịchịrị niile ike niile na-esi n'ebe chineke nọ akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara akwụkwọ filip isi abụọ amaokwu nke iri n'itoolu ọ sị n'aha jizọs kraịst mere ka ọ dị n'aha niile n'aha jizọs kraịst Chineke ọ dala ya endozi kara di shana balaka irodo shiga kapa matele onye na-aza ekpere onye nwere mmeri a ekele dịrị gị ka ebulie gị elu ka asọpụrụ gị imela jehova ka atụọrọ gị mma mma n'aha jizọs kraịst bulie gị elu ka asọpụrụ gị jehova ị dị mma

enwere ihe m chọrọ ịgwa gị mana amaghị m ka m ga-esi wee Mere gị ya explain. Since mụ na gị matara, eji m nwayọọ na-enyo gị. Elechago m gị wee chọpụta na ị wụ ezigbo nwa. ihe m chọ ịgwa gị na ama m na ọ dị so sudden but amarọ m ka m ga-esi wee gwa gị ime ka m ji agwa gị achọrọ achọrọ m ka ị lụọ gịnị achọrọ m ịlụ gị biko ị ga-alụ m

ebe asị nsị m batara m na-efe efegidere m ka nnụnụ na-efegharị na-efegharị wee ze land zi ebe a aka ị na-eme nnọọ ka nna gị Eh, nna gị mgbe ọ nwụrụ chọta ma ọ na-achọgharị na-erugharị ka egbe tila oji de m nne Eh, in fact ịma ife na-emenụ na ahachiwa akwụkwọ ahụ kaadị

unu elugo na otu a unu zonya zonya zonya no my daughters will like it they will be very happy no mom anyị na anyị ga-ebikọ ọfụma o

Mana o- ọ- ejighị ma ọhịa mere na anụmanụ pụta mgbe niile. Ekele ihe nne ga gbasara Dede Imo and eh, Amadịọha. nwanne m nwoke ụka ahụ juru m ọnụ nke ahụ okwu mmadụ na-aga eti ife ọnụ anụrụ m na dede imo anụrụ m na dede imo ele nwanne ya nwaanyị nke ntakịrị were gaa gba ihe a na-akpọ chacha ya na Amadịọha

otu i si kpọpụta nwa biko ndewo daalụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị na kamgbe ahụ nwa pụtara ihe na-eme be m karịrị aka onye rie nri na-eri nri n'ụzọ ihe ọ dọwa nri before ọ pụta nri apụla esinye ihe n'ite ọkwa ịma mbọchị a otu ọkwa nri a disappear nke a emegokwa m na-eri n'ụbọchị a ụmụaka lụzi inye mmiri ọṅụ ka m banye n'ụlọ pụta fịa na-echewalụgo tụmadụ na nri na nri na nri ihe ọbụla kwa ọ na-emekwa many things na-eme m park moto m n'ime compound laba m pụta n'ụtụtụ m afụ moto m n'ezi eziokwu oke dere n'udu anyị ga-ekpe ekpere dị ike ka anyị wee mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-ekpe ekpere eh? ka anyị kpee n'aha jizọs kraịst imeela chineke gị onye gbara nkịtị okwu juru gị n'ọnụ